ọ dị mma ụmụnne m ụmụ igbo ndị na-ege ntị ele otu ụnụ rị ama m na ụnụ rịsa mma ee ọwụ mmi na-ekwu nwanne ụnụ nwoke maazị okechukwu iwuala reggae messiah nwa ndị ụmụndụgba ọwụ mmi na-ekwu abịara m n'ụbọchị taa ka m kọwara m ụnụ na amụtakwala m ọdọ ka chi na-ehu ka a na-amụta ọwụ akara aka chukwu ọkwa e, ngozi chineke enyere m ma werekwe ụnụ na-akwado ihe m na-eme ya na-aga were were udo dịrị ụnụ ama m na ụnụ hụrụ egwu na-aka na ihe a wụ igirigi ndụ igirigi ndụ ọwụ ihe nke m bidoro ọhụrụ igirigi ndụ a ga na-eji a ga na-ewetara ụnụ ihe rị ise ise ee n'okpuru igirigi ndụ nọ ehe gị bịa n'ime a ga na-enwe akụkọ ifo a ga na-enwe okwu ntabi ire a ga na-enwe akụkọ ụwa a ga na-enwe e, ihe dị iche iche n'ime e, e, e, igirigi ndụ a nke m bidoro ọhụrụ o nwekwara nke a na-akpọ ojemba ngwa gee kwanụ mana nke a

mana ebe ọbụla ma ọwụ n'ogbe gị ma ọwụ n'ogbe onye ọzọ ihe ị nụrụ wụ ihe na-adịghị mma omume gị kọwala anyị ya ehe anyị amara maka na anyị nwa wụ ndị Igbo anyị nwere nsọ anyị nwere ihe anyị na-asọ nsọ anyị nwere ihe a sị onye emekule ihe ọ ya ihe a na-akpọ nsọ ala onye mee anyị ekwue na ojemba na ya na-ekwu iji emegide ndị mmadụ ọwụ otu ndị Igbo na-eme iji akọwa ihe ihe ka onye onye na-eme ihe ya mara na ya ebe ya agadị aga maka ebe wụ nsọ ala Ọ- ọ- ọwụ ya wụ ojemba enweghị ọwụ ya wụ otu ndị Igbo na-esi eme ihe ọwụdị imegide mmadụ enweghị onye a na-ebudata ala enweghị onye a na-ebulichasha ọwụ ime ka anyị na-amụta ihe na-amụta ebe anyị si aga o nwere nke m nwa wụ reggae messiah mere ekwuo gị kwuo ya gwa m ihe m na-emetedị m kwuo ya ọwụ m kwue n'onwe m ọwọtanọrị ehe ee um, soro m chịa ọwụ ihe na-akpa ndị igbo obiọma ihe mere anyị jiri wụrụ ndị igbo enwere ka o siri mee n'ogbe gị gị bịa gwa anyị anyị ekwuo ya ya awụ onye ọbụla na-enwe obi aṅụrị nwanne na nwanne anyị nga ndị igbo nọ enwe ihe na-akpa anyị obiọma ka ọ wụrụ wee ịghọta ihe ihe a, enweghị akpa ya obiọma o nwere onye si n'ogbe gị lọrọ obodo jiri ọfọ ya n'aka lọ e kwute ya mụrụ otu a ga-esi hazie okwu ya atọ ụtọ ka ndị ọzọ ụmụ nwoke ndị ọdọ mara na agwọ nọ n'akịrịka mụ na onwe m ejikwa m ọfọ m n'aka ejikwa m nke m n'aka mhm, maka eh, na na mmadụ ji ọfọ n'aka lo ọyị ụmụ nwoke ọ nọ mara nanụ ọ ihe mere otu onye ọ ga-enwekwa ike ime onye ọla enwedo onye karịrị ihe eh, eh, ebe o si n'ụdị ahụ enwedo onye karịrị ya na anyị ma ihe anyị na-akọ ehe ya wụ ka o si aga ana m asị ọnụ biko ihe onyonyo m na-eso n'elu m ihe onyonyo m nke eh, YouTube, Yu- eh, Facebook, TikTok ebe ọbụla gbadonụ anya n'igirigi ndụ a ga- anyị ga na-ewetara ọnụ ihe ga na-agwọ ọrịa ọbara mgbali elu kwa ụbọchị kwa ụbọchị ana m ayọ orisa bi n'igwe chineke nke anyị na-efe chineke okike abịama ya chewe anyị ụmụ igbo gọziela anyị ụmụ igbo ekwensu na-agba mgba n'etiti ụmụ igbo ka a ghara inwe ọganihu ka a ghara inwe udo ike ga-ada mba n'oge na-adịghị anya maka na anyị nwa wụ ndị Igbo anyị wụ ndị a goziri agozi Chineke kere anyị were amamihe chọọ anyị mma were o- o- e- e- e- akara aka dị mma chọọ anyị mma ọ ya mere ndị ndị ụwa ji kpọọ anyị ụgwọ mana akpọmụgwọ ha ike ga-agwụ ha n'oge na-adịghị anya chineke nna ga na-echebe ọnụ ụmụ igbo ebe ọbụla ọnụ nọ ihe ọnụ na-eme eh, na-eme ọ ga na-aga n'ihu ọ mụ nwa nwanne ọnụ nwoke maazị oke iwu alarege meza nwa ndị ụmụndụgba ụmụnne m ndị nke nọ dublin ireland ụmụnne ụmụnne m ndị nke nọ dublin nakwa ireland gburugburu ana m ekelekwa ọnụ na-ekele ụnụ sị ka chukwu ji ike niile chewere m ọnụ na nkwado na nchekwa ụnụ na- na-enye m n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị ejikwa m ohere a na-ekele nwaanyị chukwu ji chọọ m mma ugegbere gị apụ n'anwụ asampete nwa oyoyo nwa oso di eme ai chineke nna gọziere m gị n'ikwu- na nkwude nke i kwudere m n'ihe ọbụla m na-eme ana m asị nwaanyị dị ka gị a- akọkwala nwoke ọbụla chukwu gọziri chukwu nwoke ma ihe